Ọhaneze ekene m gị. Anyị abịala ọzọ oge anyị na gị ji anọkọrịta ịkpa ụbụbọ gbasara ihe na-eme n'obodo anyị. Ọ bụ n'Igbo Dream Television, IDT n'aha ịchafụ ka anyị si bịakwute gị n'ụtụtụ tata bụ Mọnde ahịa eke n'aha onye nwe ụwa niile. Ọkọ akụkọ bụ mụ nwaada Chinyere Esel. Ọkpụrụkpụ okwu anyị ji mere akụkọ. Maazị aha ekwuola hoo haa na ọgbọ a enweghịzi nsọpụrụ n'ebe ya nọ ma ọlị. Maazị aha kwuru na ya bụ ofu n'ime ihe eji mara onye maọbụ ndị nke gosiri na ya kwesịrị inwe ugwu n'ebe onye maọbụ ndị nọ. mana na ọgbọ a ewerela ya tụnye ya n'ikpo ahịhịa wee na-eme ihe masịrị ha o kwuru na oge gboo na tupu ewere ya wee nye nwa ọbụla a mụrụ ọhụụ na a na-eme emume iji wee nabata ya ka ya nwee ike wee chekwaba ma na-edu ya bụ nwata a mụrụ ọhụụ na ọ bụ mmemme na-egosipụta obi ụtọ na ọbịbịa ya bụ nwatakịrị n'ezinụlọ N'agbanyeghị na a na-eme ya bụ emume na ọtụtụ ndị nne na nna mejọrọ ya n'oge ahụ maka na ha weere ihe na-atụ egwu nye ụmụ ha dị ka aha, anyị jụrụ ya iji mata ihe ọ na-ekwu maka ya. O nyere anyị ọmụmaatụ ya bụ aha dị ka iwe ọkụ, ramọtụ, ọnụ ihe na ọtụtụ aha ndị ọzọ. mana na ya gbaghara ha maka na ha mere emume tupu ya ha wee were ya bụ aha wee nye ụmụaka ahụ mana na ihe ha mere ya ewuteghị ya ka ihe ndị ọgbọ a na-eme o kwuru sị na ndị ọgbọ a bụzi ndị nke na-enweghịzi ihe ha ji kpọrọ ma ọlị na ha were ya wee tụnye ya n'ikpo ahịhịa na ọtụtụ ụmụ nwaanyị bụ ndị nke na-amụọ nwa were ya tụnye n'ahịhịa maọbụ n'ụlọ mgbochi ebe a kpọrọ tọịletị n'aha bekee nke iwe ha bụ ihe ya na-enweghị ike ịkọwa ma ọlị. Ọ gakwara n'ihu wee kwupụta na ụfọdụ n'ime ihe ndị ọgbọ a na-eme na-ewe ya iwe mana na o nweghị ihe ya ga-eme maka na o nweghị onye na-anụ onu ya ma ọ bụ kwuoro ya ọnụ ya. Ọ yọrọ ndị ụlọ ọrụ anyị ka ha yọọrọ ha ọha na eze ka ha biko doo dodo meerenụ ya ebere ma hapụtụnụ ya aka kwanyetụrụ ya ugwu dịrị ya maka na ya na ha abụghị ọgbọ. O kwuru, sị, na mgbe gara aga na aha onye na-edu ya na a na-esi n'aha nwatakịrị ma ọ bụ ndị wee mata onye ha bụ, ndị ha bụ ma ọ bụ ụbọchị a mụrụ ha ma ọ bụ usoro e si mụọ ha. O nyere ọmụmaatụ dị ka n'oge mbụ na nwaanyị ọbụla a mụrụ ụbọchị eke na a na-akpọ ya Mgbeke, ọ bụrụ nwoke a kpọọ ya Okeke, wee dere gaba. mana na oge ugbu a na a na-amụzi nwatakịrị a baa ya aha na-atụ egwu nke na ya aghọtaghị ihe ọ pụtara maọbụ ihe o gosiri ma ọlị. O nyere ọmụmaatụ aha ndị dị otu ahụ dịka Betel, Shatel, Zitel na ọtụtụ aha ndị ọzọ. O kwuru na ọ ghọtaghị ihe ya bụ ihe pụtara. mana ihe ya ji kwubezie okwu ka ụwa nụrụ onu ya bụ na ya bụ mmiri eruola ya n'onu na ọ dịghịzi ya n'ọbụbụ ọkpa ya ka o ji sị ka anyị yọrọ ya ọha na eze ka ha kwanyetụrụnụ ya ugwu dịrị ya ọ bụrụgodi obere na ọ bụ ezie na ya nwere ngalaba atọ nke ọha na eze ma maka ha ọ gụsịrị ngalaba ndị ahụ dị ka aha onye nke a kpọrọ personal life aha ezinụlọ nke a kpọrọ family name aha okike nke a kpọrọ creative name mana na ọ bụ ihe mwute nyere ya otu ọhaneze si wee dula aha abụọ ndị ọzọ mmụọ wee werezie nke obere wee hiri isi o kwuru na ọhaneze ọtụtụ n'ime ha wejezi aha okike ọ nọchizie anya aha onye na aha ezinụlọ nke na a gaa n'ụwa niile na ọ bụ aha ahụ ka a ga-eji wee mara ha. Ọ gakwara n'ihu ime ka ọha na eze mata na ọ bụkwa na aha onye na-edu ya na aha ọbụla nwere ngọzi ya na ya so na ọ ka mma na ịzara aha gosiri ihe mere na ndụ gị ma wetere gị ngọzi karịa ịza nke ga-edula gị mmụọ be anyị iwe ya buru ibu nke ukwuu na anyị agaghị agụsịcha ya n'ebe a maka ihi oge. Ma ihe anyị na-ayọ gị onye ọma gere anyị ntị, nyere anyị aka gwanụ ọha na eze ka ha biko doo doo doo kwanyerenụ Maazị Aha ugwu kwesịrị ya ka aṅụrị ya wee zuo oke. Ọ bụ ebe a ka anyị na-eweta ya bụ akụkọ na njedebe. Abụ m nwaada Chinyere Esel nke si n'ụlọ ọrụ Igbo Dream Television wee rutere gị ya bụ akụkọ. Ka izu a maaranụ anyị mma. Ndewonụ.